Sacred Heart of Jesus Sacred Heart of Jesus Oh Lord, come to my assistance. Lord, make haste to help me. Oh Lord, open my lips. My, my mouth will declare your praise. ndị be anyị ekene m ụnụ ọ maka Sacred Heart of Jesus ka anyị ji ekwu maka ya taa Sacred Heart of Jesus ị na-eje ụka ị na-eje ụka the main thing bụ ịmụta ihe taa ihe a na-akụzi emezina na-akụzi ihe nke a na ọ bụla ihe ị believe na ya ma ọ bụla nke ị believe na ya ịma ngezi ntị ka ị ma the moral lesson dị na ya a na-amụta na ya ihe kwesịrị na a na-amụta na ya the lessons Sacred Heart of Jesus bụ love ịfụnanya jupụtara Dinwenụ anyị Jesu Kristo obi mee eji wee sị ya kedu ihe bụ the greatest commandment o wee sị ya love your neighbor as you love yourself fụ mmadụ ibe gị n'anya dịka otu isi wee fụ onwe gị n'anya the light ị na-afụ na ya na the Sacred Heart of Jesus also signifies love the love Ọ our Lord Jesus Christ nwee for humanity ọ obi obi ebe onye obi ebere full of compassion full of love full of meekness full of kindness and full of ihe niile ị nwere ike ikwu eji emelụ mmadụ ebere onye obi ebere ka ọ bụ maka mgbe ọ bịa mgbe Dinwenụ anyị Jesu Kristi bịa those people ndị mmadụ jụgoro ajụ sị na ndị a ya eje ọkụ mmụọ na akọndemgo ndị a all those people ka ọ na-ejekwu ifere kịta ma ndị omenjọ ma ndị niile ahụ a sị na ndị a esozi na ndị a bụ emegbuo n'onwe ya na njọ ọ sị na ọ maka those people ka ọ bịa full of love and ọ dị achọ ka o nwee onye a ya-akọndem ya ọ bụ na ị bụrụ Christian today na ị na-eprofes our Lord Jesus Christ, ị believe in Jesus Christ, ị believe in Christ, ị ka na-akọndem mmadụ ibe gị mara amalụ n'ụbọchị taa na ọ bụla you are not a Christ like na ọ bụla our Lord Jesus Christ ka ị na-ejere ozi ọ bụrụ na ọ na-afaịnị gị easy ịkọndem mmadụ ikwu against mmadụ ibe gị ee isi ka

ka ọkụ nwụrụ elu nwụrụ ana ọkụ nwụrụ mmadụ ibe ya catch fire in Jesus name die by fire mee nke a mee nke ọzọ that is not the teaching of our Lord Jesus Christ that is not sacred heart of Jesus sacred heart of Jesus is full of love obi ebere love compassion meekness kindness humility humbleness ọ ya bụ obi dị asọ Jesu obi dị asọ Jesu mere anyị ebere most sacred heart of Jesus may the whole world burn with love for you most sacred heart of Jesus may the whole world burn with love for you most sacred heart of Jesus may the whole world burn with love for you ka ụwa niile jupụta n'obi aṅụrị ka ụwa niile jupụta n'ịfụnanya n'ebe ị nọ otu a ka o si wee dị

na ọ bụrọ ihe our Lord Jesus Christ kụziri gị ka ị na-eme ọ na-egosi maka love kindness compassion no to hatred no to racism no to ihe niile bụ ihe niile bụ ajọ ihe niile ị na-echere mmadụ ibe gị mana fụ mmadụ ibe gị n'anya ike i si fụ onwe gị n'anya ọ ya ọ na-akụziri anyị n'ụbọchị taa ọ ya ka sacred heart of jesus na-akụzi full of love the light ị na-afụ ebe a signifies love love for humanity love ọ nwere n'ebe ụwa niile nọ mmadụ niile nọ ndị be anyị ekenekwaa m ụnụ oke ọnwa asa nke fm eze mmụọ reporting from los angeles california usa were ewetara ụnụ nkụzi nke maka most sacred heart of jesus one love